Igbo kwenu kwenu kwenu kwenu anyị nọ na Okwu Igbo TV
anyị ekelekwa ụnụ ụnụ echefukwala na ihe a bụ okwu igbo tv okwu igbo tv bụ ụlọ ọrụ na-ahụta maka asụsụ igbo omenala igbo azụmahịa ndị igbo na ihe niile gbasatara ndị igbo mana tata ụmụ igbo anyị bịara n'ụlọ akwụkwọ dị na Lagos ebe a na-eme mmemme omenala nke ndị bekee kpọrọ gịnị cultural day ebe ahụ ka anyị nọ were na-ezigasị ụnụ ihe ụmụaka Igbo anyị na-emegasị n'ụlọ akwụkwọ ọkwa ụnụ sị na ndị Igbo nọ na Lagos amaghị asụ Igbo ọkwa ụnụ sị na ndị Igbo nọ na Lagos amaghị agba egwu Igbo nwanne wetu obi lee ọmalịcha nwaanyị mụ na ya nọ ebe a aga m achọ ka o ji aka ya wee kọwaa onwe ya maka na ihe ọmalịcha nwaanyị a mere tata tụrụ onye ọbụla n'anya o so na ndị gụrụ ihe a na-akpọ nta akụkọ ihe a na-akpọ akụkọ Igbo ya bụ Igbo News tata mgbe ọ na-agụ ya mgbe ọ gụchara ya ndị mmadụ tiri mkpu were kụọrọ ya ezigbo aka mana ka m ghara ikwu ọtụtụ okwu ka m jiri aka m were gwa ya ka ọ kọwaa onwe ya nne kee ka i me Adị m mma. biko jiri ọnụ gị were gwa ụwa aha gị Aha m bụ Nwada Onyinye Nwabundo.
Hmm, nne biko onye ebee ka ị bụgodu Abụ m onye Enugu steeti Udi Local Government Area. o Udi kwenu Ee. Kwezuonu. Ee, Kee klaasị ị nọ?
SS3, Gịnị bụ aha ụlọ akwụkwọ gị? Federal College of Education, Akoka, Secondary School. Ọ dị mma. Nne, ihe m chọrọ ime ka m kọwara gị bụ oge ị na-eme ihe ngosi ndị mmadụ niile juru n'ime ebe a na-eme ihe ngosi a gbakọtara wee na-ele gị na-akụrụ gị aka e wee m na-ajụ elee ka i si wee bido wee mụma asụsụ Igbo ị na-asụ nne gị na nna gị n'ụlọ ọ na-asụrụ gị asụsụ Igbo ee ọ na-asụrụ gị asụsụ Igbo ee ị na-eme asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ị na-agụ ee ndị Igbo ọkwa ụnụ na-anụ nanị anụ na nne na nna ya na-asụrụ ya asụsụ Igbo n'ụlọ ọkwa ụnụ ahụgo ka o si aga abịakwa n'ụlọ akwụkwọ ebe ọ na-agụ akwụkwọ na Lagos kwa ahụ ya nwa n'onwe ya ejiri aka ya were họrọkwa asụsụ Igbo so na sọbjekti o so eme ehe anyị abịakwala ọzọ achọrọ m ka ị gwa anyị otu unu si wee kwado maka mmemme nke taa maka ihe ndị Igbo mere taa tụrụ onye ọbụla n'anya ọbụla ndị gbara ndị gbara um, atịlọgwụ um, egwu atịlọgwụ na egwu dịgasị iche iche na ihe ngosi dịgasị iche iche kee otu unu si wee kwado mee nkwado mgbe unu na-akwado maka mmemme nke taa Okay, aga m asụ bekee kịta. nsogbu adịrọ So we started our practice February beginning. That's when we started our practice, and it has been going well. We started with the folk tales, the akụkọ ifo,

gị too ya ka o nwee ike ime gịnị ka o nwee ike ime nke ahụ karịchaa nne kee ihe i nwere ike ịgwa ụmụ akwụkwọ dịka gị nwa nọ n'ụwa niile taa ụmụ akwụkwọ bụ ndị Igbo dịka gị nwa bụ na enweghị otu ha si asụ Igbo enweghị otu ha si chọọ ịmụta asụsụ Igbo kee ihe i nwere ike ịgwa ha kee ihe i nwere ike ịgwa ha gbasatara inwe mmasị na ihe ọbụla a kpọrọ emume Igbo maka na agara m ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche ahụrụ m otu ụmụ akwụkwọ si enwe mmasị gbasatara ihe a na-eme ihe Igbo ụfọdụ n'ime ha na-agba ọsọ ụfọdụ n'ime ha na-ezo ezo mana gị nwa pụtara dịka onye ndu dịka onye dịka onye na-achịkọta ndị ọzọ ee kee ihe i nwere ike ịgwa ụmụ akwụkwọ na-ele gị anya ugbu a maka na ihe anyị na-eme ugbu a wụ ụwa niile na-ahụ gị anya kee ihe i nwere ike ịgwa ha ka ha nwee ike na-enwe mmasị n'emume Igbo Okay, so um, for for every teenager and adult out there,

ọ bụrụ na ịnụ aga m egosi unu ebe ọ gụrụ akụkọ mba ụwa ahụ n'asụsụ Igbo ka unu jiri onwe unu were gere ụda o ji asụ asụsụ Igbo nke ya onye a bụ onye a na-akpọ onye a na-akpọ gịnị nwa afọ Igbo kara aka dị ihe a ana m ekele gị o biko gwa ụwa aha gị ọzọ aha m bụ nwada Oyinze Nwaburuko Ọlamma ngwa chetakwa na ihe a bụ Okwu Igbo TV achọrọ m ka i lee anya na ihe onyonyo a were gwa ndị ụwa sị na ha lewe okwu igbo tv sị ha lewenụkwa okwu igbo tv o biko unu lekwe gịnị okwu igbo okwu igbo tv biko unu lekwe okwu igbo tv o biko ngwanụ daalụ o, ọ ga-adịrị gị mma